salaamaaleykum warahmatulahi wabarakatu balimaw an tɔ b'a kalama k'a fɔ mali kɔnɔ wagati bɛɛ n'a ko de don ɔ wagati tɛmɛnen turabuko tun bɛ sen na an y'o fɔ k'o o bara ci turabu tɛ daga bi musirikuya baara don an n'an ka daliluw fɔ i y'a faamuya mɛ mɔgɔ dɔw de bɛ ko in jukɔrɔ ka a tintin ka d'a kan ko olu ni wahabiyaw man di ko nin ye wahabiya kɛlɛ ye ka d'a kan olu ni wahabiyaw man di bɔn wahabiyaw bɛ kote o kote fɛ hali n'o ye hakika ye n'o ye tiɲɛ ye u t'o defa ɔ nin wagati laban in kɔnɔ an ka karamɔgɔba fɛnɛ bɔra n'o ye ustaz muhamad taraweleba ala ka barika don an n'a si la ala k'an n'a kanda an bɛɛ b'a dɔn taraweleba la ou bien n'o tɛ i b'a fɔ ko kadimul islam a bɔra k'a fɔ ko baya tɛ silamɛya donkan ye ko a fɔra baya aya na kuranɛ kɔnɔ k'a kɔn fɛn dɔ ɲɛ a b'a fɔ ko yanni aw ka kalokalokanw ka na an ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɔra k'o kuma lagosi ko taraweleba ko ko baya ye kalokalokan ye taraweleba m'o fɔ dɛ taraweleba ko di an bɛ segin kuma in kan k'a lajɛya tuguni ko yanni aw ka kalokalokan in ka na o y'a eseye k'u bɛ kumaw detunɛ ɛɛ mɔgɔw adamaden n'i bɛ ko kɛ tilen sa walayi don o don kuranɛ ayaw bɛ ka lagosi mali kɔnɔ kuma tɛ ka k'o la dɛ diɲɛ don o don kɛnɛkan t'a yɛrɛ n tɛ taraweleba m'a fɔ ko seli tɛ silamɛya ye o porofɛti yɛrɛ ko nɛɛma ni kisi b'a ma ko foyi man di ala ye u y'a ɲininka ko jumɛn ko fɛn jumɛn ka di ala ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a ko ko ka seli k'a wagati la aw ko ko seli t'a ye porofɛti kuma kan k'o t'a ye porofɛti tun bɛ mun fɔ bilali ma bilali an lafiya ni seli ye aw ko ko seli t'a ɲɛ ye ee alikiyama jɔ don ni jahanamadenw nana jahanama kɔnɔ k'u bɛ fɔlɔfɔlɔ ka jumɛn wɛrɛ fɔ kalu lam naku minal musɔlin ka an kun ma kɛ selibaga ye aw ko ko seli t'a ɲɛ ye n ko ala yɛrɛ ko ko walilil musɔlin alazi an sɔlatihim sahun aw ko ko seli t'a ɲɛ ye ee n tɛ kuranɛ aya lagosi ni jumɛn aw ko ko diɲɛ foyi foyi t'a ɲɛ i jogo ka ɲa mɛ ka wari di karamɔgɔkɛ ma o y'a ɲɛ ye dɛ mɛ ka baya ta o y'a ɲɛ ye dɛ karamɔgɔkɛ anw de ko baya tɛ silamɛya donkan ye bi baya tɛ silamɛya donkan ye sini baya ye tɔn dɔ de donkan ye mali la vraiment tɔn min bɛ mali la walayi foli kan ka d'aw ma medayi kan ka d'aw ma tɔn dɔ de ye diɲɛ bɛɛ sɔsɔ tɔn dɔ bɛ yen a ye diɲɛ bɛɛ sɔsɔ silamɛya ko silamɛya donkan mɛ u b'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw nalomaya filɛ wagati dɔ la de kuwa aw ko di ko n'i ma baya ta ee an t'a fɔ k'i tɛ silamɛ min m'a ta dun an bɛ mun f'i ye aw ko ko silamɛya donkan de donkan wɛrɛ tɛ silamɛya la kalimatu sahada kɔ koyi donkan fila diɲɛ e mali an ka ɲɛ yɛlɛ sa n tɛ wahabiya ko sa dalilu kɛnɛmaw bɛ kɛnɛma karamɔgɔ baden tɛmɛna mali la mun ye baya ko in nangari ka sɔrɔ wahabiyaw tɛ aw yɛrɛ bɛ tile k'olu ka wajulu lamɛn mɛ mɔgɔw dɔw de ta hali ni tiɲɛ bɛ karisalakaw bolo an t'u dɛmɛ kɛrɛn ka siya mɔgɔ kɔni aw yɛrɛ kana an dɛmɛ yɛrɛ mɔgɔ dɔw de faralen u b'a fɔ aw b'a fɔ k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kɛlɛ ko min na dɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ de tɛ aw b'a fɔ k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ kɛlɛ mɛ ni mali yɛrɛ tɛ mali yɛrɛ walayi ko in bazi ye mali le ani burukina yɔrɔ dɔw ani kodivari yɔrɔ dɔw hali sɛnɛgali yɛrɛ ne m'a mɛn ɛ ala tɔn tɔn dɔ tɔn bɛɛ ka jɛ ka tɔn bɛɛ ka tɔn dɔ ka jɛ ka diɲɛ bɛɛ sɔsɔ silamɛya donkan donkan kelen o ye kalimatu sahada de ye mɛ u ka dalilu yɛrɛ tɛ foyi ye ne ko baya tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ karimasina karimasina y'a sɛbɛn a b'a ka livuru kɔnɔ karimasina y'a sɛbɛn a b'a ka livuru kɔnɔ baya ye fɛn dɔnnen silamɛya la sa mɛ a donkan nin tɛ karimasina y'a sɛbɛn o karimasina yɛrɛ m'a kɛ u b'a fɔ ibunu hajari asikalani y'a sɛbɛn ibunu kɛsiri y'a sɛbɛn bukari y'a sɛbɛn musilimu y'a sɛbɛn olu bɛɛ y'a sɛbɛn mɛ olu si m'a kɛ e ala sa an ka ɲɛ yɛlɛ dɔɔni sa a y'a fɔ dɔrɔn ni min bɛ don aw ka tɔn ni min bɛ don aw ka tɔn na o ka baya kɛ a banna kuma ye nin dɔrɔn de ni ala cɛ jamakulu jamakulu tɔn dɔ ka diɲɛ bɛɛ sɔsɔ ni mali yɛrɛ tɛ i bɛ nin mɛn yɔrɔ jumɛn karamɔgɔkɛ ninnu tɛ wahabiya ye sa e kana kɛ ne fɛ sa mɛ an ka kɛ tiɲɛ ɲinina sa an kana kɛ mɔgɔ dɛmɛla ye baya silamɛya yɛrɛ silamɛ baya kɔni a bɛ silamɛya kɔnɔ a a kuranɛ bɛ yen a hadisaw bɛ yen mɛ silamɛya donkan ye o ye kalimatu sahada de ye abubakar sidiki o y'a kɛ tan u bɛ kuma in kɔni tɔɔrɔ min dɔrɔn ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ karamɔgɔkɛ kuma lasurunyala baya silamɛya donkan tɛ wa tarawele m'a fɔ ko silamɛya kuma ye manamanakan ye dɛ a ko baya don a k'o de k'aw ka nkalon nkalon kan ye nin u b'u jɔ ee kalimatu sahada hali dɔnkilidalaw b'a fɔ a bɛ ta o dɔnkilidala kelenw bɛ ka baya di mɔgɔ ma an ɲɛna yan o dɔnkilidala kelenw bɛ ka baya di mɔgɔ ma karamɔgɔkɛ n'an bɛ kuma an ka tilen sa n'an bɛ kuma an ka tilen man nin walahi an ka tilen ɛ eh, ni bɔra ka dɔ ka video ye n'o ye manja baro ye manja baro hamza yɛrɛ ye appel de lancer i ma k'i ka bɔ i ka na aw ka deba kɛ i ni suwala ni eh, eh, abu jafar mamadu jabate e bɛ bɔ k'a fɔ taraweleba ye kuranɛ aya lagosi e ka karamɔgɔkɛ bɔra ka nkalon da ala la yan ne y'a kuma fɔ mɔgɔw tɛ ka kuma in ta bala i taa youtube sanfɛ ani ani mɔgɔw ahmadiya mɔgɔw ka deba la a ko k'ala ye aliyu ta tɔgɔ jɛma kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔkɛ aliyu kanu b'an yɔrɔ abubakar sidiki kanu b'an yɔrɔ usman bun afan kanu b'an yɔrɔ umar bun katab olu kanu b'an yɔrɔ an de ko u ye juguman min kɛ mɛlɛkɛw tɛ koyi cidenw tɛ adamadenw don i n'a fɔ an yɛrɛ adamadenw u bɛ se ka fili o bɔra ale de ahlu ahlu k'u bɛ ahlu beyitu ta ahlu beyitu ta tɛ dɛ u bɛ iraniyɛnw ka baara de la ne bɛ min fɔ mali autoritéw ye vraiment kɔsa in na aw nana a ye minɛli caman caman caman kɛ a ye mɔgɔ caman minɛ réseau sanfɛ nenini kun cayara mais sisan nenini dɔgɔyara mais n bɛ min fɔ aw ye a ye baara kɛ dɔ b'a jɛ dɛ ka d'a kan dugukolo sanfɛ tile tɛna yanga diɲɛ mɔgɔ diɲɛ ma si kan prophète kɔfɛ min ka fisa abubakari sidiki o bɛ ka neni anw fɛ mali la aw tɛ ka kuma o la o kɔfɛ mɔgɔ bɛ tugu la umaru bin katab o bɛ ka neni mali la aw tɛ ka kuma o la usumani bin afan o bɛ ka neni mali la aw tɛ ka kuma o la n balimaw ɛɛ ninnu tɛ ahalul bayiti ninnu ye aduwul bayiti ninnu bɛ iraniyɛnw ka baara la ka ci bila mali autorité fana ma u ka fɛɛrɛ kɛ ka lajɛ iraniyɛnw ka dɛmɛ o dɛmɛ an k'an ban a bɛɛ la ka d'a kan iran bɛ iran tɛ mali dɛmɛ ala kama dɛ iran bɛ mali dɛmɛ en condition de hali iraniyɛnw ka misiri jɔ an k'a lajɛ an k'a bɛɛ lajɛlen jɔ mali la parce que u bɛna taabolo dɔ n'o ye siya taabolo k'a lajɛ k'o défendre vraiment ko don ko min cɛ man ɲi ee dɔ bɛ jɔ nin na ee hali saudiya yɛrɛ don ee karamɔgɔkɛ saudiya ni mali ta o tɛ o tɛ o tɛ wahabiya ko ye dɛ misiriba min jɔlen bɛ mali la a tɛ wahabiyaw bolo o troisième pont bɛ troisième pont pont pont bɛ ka mali la wahabiya dɔrɔn de bɛ ka tɛmɛ a kan dɔw b'a fɔ hali iraniyɛnw yɛrɛ ka dɔnkili misiri siya siya mɔgɔ dɔrɔn tɛ ka fura k'a kɔnɔ o tɛ o u bɛ k'a kɛ ko dɔ de kama laɲini dɔ de b'u la aw bɛ wari di mɔgɔw ma ka na misiriw jɔ hali kɔsa in na cɛ bɔra k'a fɔ k'a ye ko wari dira manja baro ma k'u ka misiri jɔ k'u y'a wari dun k'u b'a ye k'u bɛ t'olu ka misiri kɛ siya misiri k'olu ka misiri tɛ kɛ siya misiri k'u ye sɛ don kasange la ka taa d'olu ma a bɔra ka taa kɛmɛ naani wa kɛmɛ di dɔ ma kɛmɛ fila di dɔ ma o k'a lajɛya karamɔgɔkɛ nin tɛ se ka nkalon da e la koyi a ma nkalon da e la ne m'a fɔ k'i ye sɛ kasange la a y'i ka nayibu de tɔgɔ fɔ nkalon ma da e la dɛ a kɛra de n tɛ wahabiya m'o ciw n ko ko ko wahabiya ka wusa n'a ye kɔ da wahabiyaw yɛrɛ b'u ka fɛn jɔ u yɛrɛ ɔ an dɔ ye manja baro ye a bɔra kuma a bɛ ka kuma dɔw don don ɲɔgɔn na k'u bɔ bɔ ɲɔgɔn na ko wahabiyaw tɛ kira fɛ dɛ a donna manja baro ne ko n'an bɛ misiri wele an b'e de tɔgɔ fɔ wa n'an ka alimamiw bɛ kutuba yɛlɛ jumadonya fɛ u bɛ u bɛ sɔli kɛ e de kan an faw tɔgɔ dalen bɛ e de la an denw tɔgɔ dalen bɛ e de la anw de ko e nin bɛ ka prophète nin bɛ ka fɔ b'a fɔ tan e nin bɛ ka prophète majamu u b'a fɔ ko nin man ɲi an ko de aw kana majamu k'a bila yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min na karamɔgɔkɛ ko sɛ daga dɔgɔ buru fiyɛ la ko e ye prophète majamu o tɛna fɛn fara a bonya kan e y'a e m'a majamu o tɛna fɛn bɔ a la ko ala yɛrɛ ye mɔgɔ min ka bonya fɔ ka ban a banna an mago tɛ e ta yɛrɛ na o ɲininen tɛ yɛrɛ i y'i sigi denmisɛnnin dalilu ye tarawelebaga ye kuranɛ aya lagosi fɛn ba caman bɛ kuranɛ kɔnɔ aw b'o ko baara aw bɛ ka fɛn bɛɛ lagosi ni bonbonsi kɔni fɔra kuranɛ kɔnɔ an ma sigi k'o bɛɛ lagosi yan an b'a fɔ ko eh, musa ye haruna ta a balimakɛ ta a bonbonsi ma nabi ɲuman jumɛn tɛmɛna min tun tɛ dasitigi ye mais an y'o bɛɛ lagosi yan karamɔgɔkɛ aw kana kɛ min b'a arranger a b'o ta min t'a arranger a b'o ta baya silamɛya donkan tɛ baya ye tɔn dɔ de donkan ye mali la ko kalimatu sahada ko hali dɔnkilidalaw b'o ko fɔ o dɔnkilidala kelenw de bɛ ka baya di mɔgɔw ma an bɛ k'a ye mali yɛrɛ bɛɛ ne e ala nɔ tɔn mɔgɔ tɔn dɔ de ye diɲɛ bɛɛ sɔsɔ tɔn dɔ ye diɲɛ bɛɛ sɔsɔ ɛ n y'a mɛn journaliste dɔ la ko baya yɛrɛ mɔgɔ bɛ taa jeli mɔgɔ ma ko mɔgɔ ta jeli baya kama dɛ anw ko de silamɛya donkan tɛ mɔgɔ bɛ kɛ silamɛ ye ka sa mun na ka sɔrɔ i ma baya kɛ o dalilu kɛnɛman ba de bɛ yen karisa y'a sɛbɛn karisa y'a sɛbɛn karisa yɛrɛ m'a kɛ o an b'a fɔ journaliste ninnu ye u bɛ min dɔn o ye politiki ko de ye u k'u da bɔ u k'u da bɔ diinɛko la diinɛko diinɛko kuma la mɔgɔ tɛ se k'i to dɛfu la k'i bɛ bac sujet traité o a y'a ka politiki kuma kɔrɔ mali yɛrɛ la kɔ journaliste da bɛ diɲɛ ko bɛɛ la i bɛ i tɛ domaine min kɔnɔ a y'aw sen bɔ a la sa a ye diinɛ a ye diinɛ kuma to diinɛ kalandenw bolo otorite maliyɛn a y'a esaye a ka dan sigi iraniyɛnw ka misiri jɔ nin na mali la siya taabolo e ala balima an tɛ wahabiya ko sa n'o ye kɛnɛ kan kow de porofɛti som porofɛti musow bɛ ka neni yan a ko min ka d'a ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan n'o ye an ba ayisa ye o kɔfɛ abubakiri sidik e tɛ se k'o wuli o bɛ bukari kɔnɔ o min b'e aranze b'a k'o bɛ bukari kɔnɔ min t'e aranze b'a ko i tɛ sɔn k'o ta manja baro kuma kuma jan tɛ hamza yɛrɛ apɛli de lanse i ma k'i ka na aw ka deba kɛ i ni sɔla ou bien eh, eh, abu jafar a ye na ko mawudu mawudu ka d'aw ye yɔrɔ yɔrɔ ka da a b'aw sɔrɔ yen ɔ aw komi karamɔgɔkɛ yɛrɛ ko te min gɛrɛ te sigira ka premier deuxième troisième bɛɛ minna ka ban ɔ donc komi manja baro i bɛ kaye de a accepté ne yɛrɛ bɛ hamza jara an bɛ a bɛ programme ɲini ne yɛrɛ b'a ka séjour aller retour ne bɛ n jɔ n'a wari bɛɛ fo ka taa fo ka segin a kɔ pour que ko dɔ tiɲɛ ka se ka bange mɛ min bɛ ne ali kamara yɛrɛ dabali ban kuwa minnu bɛ nin ka video aimé k'a partager kuwa i b'a lakɔlɔsi ni min tɔgɔ tɛ abubakiri sidik o tɔgɔ umar ou bien o tɔgɔ usumani ou bien o masaw tɔgɔ o ba tɔgɔ aisha ou bien o ba tɔgɔ hafsa olu de bɛ nin ka video aimé k'a partager n bɛ ka kuma min fɔ n'a sabatira k'o ye tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ k'i fa m'i tɔgɔ da mɔgɔ tɔgɔ ɲɛnama na dɛ parce que e fa y'i tɔgɔ da umaru umaru umaru bun umaru bun katab la kɛ ka d'a kan a y'a mɛn k'a fɔ k'a ni porofɛti tun bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan usumani bɛ ten abubakari sidik bɛ ten mɛ n nana k'a fɔ k'olu ye kira janfa n tɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an si ma wolo k'a sɔrɔ an fa y'an tɔgɔ da abu jahali la abu lahabi la ni ni kungo la i fa y'i tɔgɔ da i yɛrɛ kuma ko bɔn a ye tɛ silamɛ ɲɛnama ye ka d'a kan ni ne ye nin ka taari fɛn kuma fɛn fɛn mɛn porofɛti kan a bɛɛ kɛra de k'a ye porofɛti juguya mɛ e fa ye tora abubakiri sidiki le ka dere dere fɛ dɔ ka na ten tɔ dɔrɔn dɔ ka wuli ka na ten dɔrɔn k'a fɔ k'o ye kira janfa la hawla wala kuwata ila bila o ma e subhanallah n'o anw fasa fili bɛ se k'u sɔrɔ sa anw de ko o tɛ aw dala kuma ye ko min bɛ ka kɛ bi a y'aw yɛrɛ a y'o a y'o kumaw fɔ a ka ninnu to yen san ba yirika b'aw ni mɔgɔ min cɛ a ye fara u la ɛɛ kuma laban ye mun ye ɛɛ wahabiya denmisɛnninw komi u yɛrɛ b'a fɔ ten sunamɔgɔ denmisɛnnin an ka jɔ an ka ɲɔgɔn minɛ walayi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka jɔ nin waati laban in na an b'a fɔ alihamudulilayi ka d'a kan anw mɔkɛw ka waati la walayi hali n'i kun y'i bolo minɛ a kuma kun bɛ caya mɛ bi alihamudulilayi ɛɛ tiɲɛ bɛ ka bange ka taa fɛ diɲɛ don o don ɛɛ fan bɛɛ kɛra wahabiya misiri ye an ka muɲu an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ i m'a ye ninnu bɛ ɲɔgɔn minɛ ka anw de kɛlɛ hali n'anw bɛ tiɲɛ kan u bɛ jɛ k'anw kɛlɛ de donc an ka ɲɔgɔn minɛ n bɛ min fɔ o y'o ye an faw muɲuna cogo min misiriw caman jɔra ten tɔ ɛ an mɔkɛw bɔn an faw fana muɲuna u ni nin ka sigi don dɔ nata la alihamudulila an b'a jigiya k'a fɔ suna bɛna kɛ san purusan ni mali kɔnɔ n tɛ waati dɔ la n'i kun y'i tɛgɛ minɛ ubiyɛn n'i bɔnsi kun b'i la i kun bɛ kɛ bolo bɛ ni tamasiyɛn mɛ bi a kɛra cogo di n k'a cayara de e ala an dɔgɔmanninama dɔw kun b'a fɔ e n'i taara wahabiya misiri la n'i bolo minɛ o b'i gunɛ n'i ka kulusi tɛmɛnen don o b'i gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ dɛ walahi mɔgɔ baden de tubira nin ko in sababu la parce que o taara an y'u bɛrɛbɛrɛ ka ɲa foyi foyi ma k'u la ko a jaa min yɛrɛ ye fɔ mɔgɔ ninnu ma n'i ma gɛrɛ o la tiɲɛ tɛ o balimaw hali sugu kɔnɔ walahi i b'a lakɔlɔsi ne m'a fɔ n ko mɔgɔ dɔw tigɛlen tɛ k'u bɔnsi bila k'u ka kulusi jago namara la i b'a lakɔlɔsi yɛrɛ ko mɔgɔ min tɛ sɔn namara ma kosɛbɛ kosɛbɛ t'a lakɔlɔsi b'a fɔ ee wahabiya kɛ in ale tɛ sɔn ale tɛ sɔn fo fakitiri ma ale tɛ sɔn ma ale tɛ sɔn ale tɛ sɔn ma ale tɛ sɔn k'a tɛgɛ di walimuso ma bɔn nin bɛɛ ye hɛrɛw de ye an ka jɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ko in bɛ laban tiɲɛ ma insha allah ala k'an ka seliw caya ala k'an ka laɲiniw sabati ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔfɛn ka garisɛgɛ hɛrɛma da sanuma da an bɛɛ lajɛlen ma an b'an porofite o la ka mɔgɔw fo mɔgɔ min bɛ mesazi ci an ma ka hakɛto belebeleba ɲini u fɛ ɔ an bɛ yafa mɔgɔw fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ mesazi kuntanw ci an ma k'an masaw dɔgɔya ee nin kɔni tɛ foyi kɛ kuma bɛɛ fɔra porofɛti ma donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakilina ɲuman d'aw bɛɛ lajɛlen ma an yafalen don aw ma ka d'a kan ala ko eh, ko kuzil afwa an yafalen don bɛɛ lajɛlen ma wa an b'a ɲini an fɛ mɔgɔ min fana bɛ mesazi ci an ma n'an t'u ka mesaziw jaabi joona eh, minnu b'an ka pajiw suwi donc an bɛ yafa deli k'u bɛɛ lajɛlen fɛ wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu